ndege itagwa pa 10 juni 2024 amalawi congress party anatenga mafoni a anthu ophedwa ndikudilita mameseji pamene timanena nkhani imeneyi pa 13 juni 2024 ambiri amayesa propaganda lero achibale atsimikiza ku inquiry kunena kuti mafoni anabisidwa
ena akuchita support eh, malawi congress party zone usavi chani ufiti chani ndani saakuziwa nkhanza zimene anachita malawi congress party muno ndani
akuluakulu lazarus chakwera wakhala kuchita zinthu zoyipa mwadadala azikwanje amakhapa anthu mtawuni atamangidwa khoti inawatulutsa kuonera kuti panalibe umboni zochita kupanga dala same applies ndi nkhani ya chikangawo anagwesa ndege mwadadala searching operation anapanga delay mwadadala from there anayamba kupanga blame anthu akufa akuti chilimayo anafuna yekha kupita kumaliro
kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso ndikuoneka kuti ah, nkh- nkhalango ndiyokhwitima
anyway tithokoza boma pokhazikitsa kafukufuku ameneyo kupereka chiphapha cha ndege kwa vice president ndiye kuphako pa nkhani ya searching operation akungodumphadumpha ndege inagwa 10 koloko kummawa anayamba kusaka sisiko kumadzulo the whole army ndege inali yawo amadikira chani 8 hours in addition asilikali amenewa akutiuza kuti ndege inalibe emergency locator transmitter kamene kali kachida kamene kamapangisa kuti ndege ikasowa isavute kupezeka ku inquiry asilikali ambiri akunena kuti ndege imeneyi inalibe emergency locator transmitter koma pa 10 juni amayimbira maiko oyandikana kuti awathandize kusaka ndege mwachidule ngati dziko tivomereze kuti mcp inatinamiza pa 10 juni 2024 anapanga pulani yabwinobwino mapeto ake anasowesa umboni zimene tikumva ku inquiry zikusonyeza kuti boma la chakwera linadziwa mamawa around 10:30 am kuti ndege yagwa kusaka anayamba 6 koloko kumadzulo chakwera anauza dziko 11 koloko usiku kuti ndege yasowa malawi congress party inapha saulos chilima polimbirana matemu a upresident and there is no doubt about that zimene tinaona pa 10 juni ndege itangogwa kufika searching operation zimene amachita ma delay that is an evidence and that is a fact wina asabwere lero ndikumasayina ma statement kuti ayi ife tinatu- tinatumiza asilikali 170 mpaka mafika 200 anatumizira kuti asilikali anatumizira kuti amalawi analira pa 10 juni chonde talowani muchikangawa mukamusake chilima why are you delaying the search kodi inu chikangawa ndi amazon forest kuchikangawa ngakhale amalawi akanatilola kulowa mu chikangawa tikanampeza chilima koma asilikali these are the soldiers asilikali aboma analephera kulowa mu chikangawa chilima anagona ntchire 24 hours so it is not a secret kuti malawi congress party inapha saulos chilima amalimbirana mpando wa president akuti anagwirizana 2020 kuti achakwera alamulira 5 years adzamusiyira chilima amene adzalamulirenso 5 years mkati mwa njira a mcp anamva kukoma nde anamuuza chilima kuti ufune usafune chakwera alamula 10 years vuto linabwera pamenepo anagwesa ndege ndikumupha mnzawo koma anayiwala kuti mu ndege munali anthu 8 osalakwa akuluakulu history is the best teacher

ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025 koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025 izi zilimo mu agreement imeneyi ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tizapatsana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 ndimapempha kuti ngati ena akuona kuti izi nzofunika kusintha kukambiranako kukuyenera kuti kuchitike monga amene tinakambirana nthawi imene timapanga mgwirizano lero ndizochititsa manyazi zomvetsa chisoni zokhumudwitsa kuti tifuna tiyambe kutukwanizana kunyozana ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere tinapanga mgwirizano wathu wa utm ndi mcp Ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikadzafika tsiku lonena kuti m'Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, ndiye tisiye kunena kuti tili ndi dziko loopa Mulungu chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Mgwirizano wathu tinapanga kuchokera ku upangiri wa anthu azipembedzo. Kupatulapo anthu ena amene anali okhwima nzeru pa zandale, ena amabizinesi. Choncho, ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike, palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndi kukambirana kuti akuluakulu, tinagwirizana zija, Ifeyo mmene tikuonera zinthuzi mwina kumbuyoku kunali Covid kunali chani mwina u president uwu wa first term uwu sunayende bwino tatiyeni tikambirane enanso kutsogoloku apitirize izo mmakhala pansi ndikukambirana 2020 mobwerezanso ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndidzichepetse ndinanena lachisa lachisanu lapitalo kuti kudzichepetsa kwa ine kusasanduke lerolo kupusa yayi Podzichepetsa amene ankandipempha amene amabwera kunyumba kwanga ku Area 10 enanso ndiatchule maina pano Hon. Lowe, Mr. Max Kalamula, Mr. Manuel Trindad, Hon. Belekanyama anamwalira mzimu wawo uuse mumtendere. Ena mwa amene amabwera kumanena kuti tipange mgwirizano umenewu nthawiyo tinkanena kuti dzichepetseni kutsogolo kuno tiyang'ane za dziko. Lero, kudzichepetsa kwathu kusaoneke ngati kuti ndife anthu opusa, kapena kuti kapena ife ndife anthu osokoneza. Palibe chimene tasokoneza, palibe kupusa kwina kulikonse kumene tapusa. Ndiye ngati anthu afuna mgwirizano usinthe, anene. Komanso, ngati tikuona kuti mgwirizanowu ndi wosafunikira, tisachitenso kudikira mpaka na 2025 kaya ndi 2022 yemwe uno kaya 23 tigwirizane kuti mgwirizano uja wathapo koma ukamatha chifukwa chonena kuti boma lilipoli linapangidwa pa maziko a mgwirizano umenewo ndiye kuti tizipita ku zisankho zokasankha president